ezi ka mbụ iyi mmọnwụ ji ebe mbanụ iyi mmọnwụ ji eke odogo abala ọra bụ ọgọgọ ihe ndị tie na odogo lụzie na be mmọnwụ ọkwa lụkwa na ma bụ ndị mmọnwụ lụzie na be mmadụ ọkwa wie ka obi abale n'ọba lụzie na be mmọnwụ ọkụ n'ime nwụta ma gbanyụọ n'ọkụ lụzie na be mmadụ ọkwa ọbịa nwe bụ mgbe mmiri bụ odogo ọsị nwa obi igwe nzi ya

mbara ọra bụ ọgwụ nne etugo abịa na aza akụsigolu nga ekwu ka mmụọ na mmadụ kwe ka i wee kwekwuo wa na-arị ihe mgbere gị maka na erighị ma ngwumara keri ya a na-etite gị na-etite ka mmụọ na-etite ka mmadụ na-etite ka arọ na-etite ka amụnsụ na-etite ka ogbugba na-etite ka ogbunigwe ndị mmụọ na-etite ka ogbunigwe mmadụ na-etite ka egbe mmụọ na egbe mmadụ na-avụrụ anya na-etite gị ka ụta ndị mmụọ na maka na ọ gị kpọrọ were gbaa agụ na ọ gị bụ mmerigoro na egwu a na-atụ ite mmiri n'oke ya na-ezere gị mma n'iru ee si na gị babara ọkara na-eji mbekwuru ndụ aba aba nakwa na atọrọ mbe na mbekwa a na-akpọkwa n'okwu asị abala ọra bụ ọgwụ nji aba mba si na etuga ahụrụ na-asa si na ekwuru ekwudebe gị si na gị bụ kọsachapụta na-eri aba mba ee si na okirikiri ka a na-agba ukwu osisi na na-arịakwa n'elu si na ọkwanụ ka onye tara ọsọ ekpuchi ọnụ si na acha ka ọsọ ya bụ aka ọsọ si na ya si na abụ abụrịrị abụ abụ anya ee si maka na ị na-eje ka mmụọ na-eje ka mmadụ si na-eje ka arọ si na-eje ka nsị ka nsị aka ji agbajie na-eje ka aja ka aja aka ji gbajie na-eje ka amụnsụ ka amụnsụ aka ji gbajie na-eje ka na-eje ebe a na-ejere eje na anya na-eje ebe a na-eje eje na na maka ije a na iyi ejeriri ya ya bụ iko ama n'ọnya ee si ndị nwekwa ya na ebere ebe na-abịa ụzọ anụ n'ebe mmụọ na mmadụ na ebe amụnsụ a na-abụrụ anya na-eje asị gị jebe i jebe asị gị dọọ ị dọọ asị gị mee wee mee

na ọ gị bụ udu mmụọ na ọ gị bụ udu mmadụ na ọ gị bụ udu orimiri na ọ gị bụ udu nkene na ọ gị bụ udu eyi na ọ gị bụ udu afọ na ọ gị bụ udu ndị mbụ na ndị egede na ọ gị bụ ndị udu ndị ya na ndị egede na ọ gị bụ ndị nze na ọzọ Eh, na ọ gị bụ ndị arụsị nwe mmiri otụrụ ahịrị etu ogbe arụsị nwe na-emeri ya iwe aka etebi iyi ọ gị bụ nnụ na-abọ na nnụ na-ejiri azụ aka ama ka mmiri ihe mma akasị na achịcha ya dị ya n'ahụ ọ gị iduchi tete ọ gị na-edewuru na-edechi ọ gị bụ arụ nwaanyị mmiri nwaanyị na-aga n'igwe ọgọdụ na ndị eze arụbinagụ na mbaba ogo na abụ unu biriri nwa unu ọba na-epu eze ee anyị wa na-eti agaba mmanwụ ọgwụ ka a na-akpọ ọgwụ ka ọgwụ bụrụ ọbara ọra nsị ka nsị ọ bụrụ nsị na aja aja ka aja ọ bụrụ ọ bụkwa na-agbajigo dibịa aka dibịa jiwa agba ọsọ jejigbuo dibịa asị na ya na-edewuru na-edechi nje

ọsị nne kpọrọ were baa agụ ọsị ndọkwa n'ite ka esiri ya n'ọkụ ka i wee na-eri ite ka isi na iliri iwe a na-akụ na akụ ka iwe ada na ya na-arịrị ewu kwuru na m okwu n'ihi ekwe mmụọ ekwe mmadụ ekwe na mmiri ka ndụ a ka ị na-aṅụ mmiri ọ dabụda na mmiri na akụ gị na ị ṅụrọ mmiri chewa akụ gị irie ite nwe mmiri bụ a na-eji ka m sịkwa gị na-eje na m sị gị jee wee jee m sị gị nọrọ i wee nọrọ m sị gị mee wee mee m sị gị emena i mena ihe mgbe anyị ji ya eme ka ihe eme nwoke si na anyị mgbachi nwaanyị si na nri ya ma amụ tupu na nri ya ma ọ gwa gwara agwa masị na aja maka ịgbaji aka na ọrụ si na ile dewuru na-edeji uche na ọka ibi nke ọma na ebe na ebe ya nụ ebe ogo sachapụtazi na-eri akwa mma si na ndị na-enwe ka manya kwepụ ka na mpọta si na na-arị ihe nnọọ si na ka ije na mkpumkpu ọnyịmọnyị gị si na i nwere mkpumkpu ọnyịmọnyị na i nwere mberede na i nwere ugwu abụọ na i nwere arọ ije ebe ka agụ wee na-ekwu otutu si na ị na-edewuru na-edeji uche si na ekwetụ bụ ụjọ si na mara bụkoko na-akpọ dike si na enu si na enu mkpumkpu ọyịmọyị gị udu a na-akọrọ mmiri si na enu ene si a na-esi ite a na-esi okwuchi ite si esiri esiri ya ya ya na ana si na ugiri ju ugiri ju mpụta nwa mgbada ajụ na si nnọ ya bụ mkpumkpu ọyịmọyị ha si nweta bugharị bụ na ebe ụda ebe ọdụ si na-abụ eke na-enwe nwere oriri si na-abụ oke mmiri na-eru azụ na ya bụ udu ego bụrụ udu enu bụrụ udu ala bụrụ udu na-eje na-eje ego bụrụ udu na ana na-agụ si nwere akpa oriri ka ọ taa na-abụ oke mmiri na na-eru azụ si na-abụ oke mmiri na na-eru ndụ si na-abụ oke mmiri na na-eru arụ dị mma si na-abụ oke mmiri na na-eru anwụrị si na-abụ oke mmiri na maka ije dị ya eje na si na-abụ oke mmiri na-eru azụ maka akụ na ya ebu ya nata bụlara bụ ọgụ na-etuga abụ ya na-ata si na-abụ ugwu abụọ bekarịsịra maka ọ bụ isi arịa si na-abụ mkpumkpu ọyịmọyị si nweta mgbe adagbuo ikobila gbapụta n'azụ si a na-edewuru na-edechi njem

si n'ogbunigwe mmụọ si na ọ bụrụ ya ka aba na-amụrụ ọ bụ maka na ya kpọrọ were gbaa agụ aja gụrụ akpati ozu si mmakwụrụ obodo zamara akpa mberede dike dike na-eme ka a na-akpụ ya ibe dike agaghị akwụ akwụ ụdị ya kwụ eto geri eto kara ọba tụkpọ na ndị mụ na ndị ebe si ma na ịgbachara na etogo sachapụta izi n'iri akpa mma si ma na ịgbachara chara na etogo sachapụta izi n'iri akpa mma si ma na ịgbachara sachara na etogo sachapụta izi n'iri akpa mma si nne ya kpọrọ were gbaa agụ

na agaghị akwụ akwụ eri akwụ eto giri eto kara ọba ọtụ kpa na ndị mmadụ ndị ga-esi naanị igbo achasị achara na-eto onye si na-abụ abụrụ ya abụ anya tụrụ abụ a na-eme mkpara mọpịa ya ka m nye gị mkpara ee ka m pịasa anya ya ka a maa na mkpara dị mkpara mmụọ maka na abụrụ mkpara mmụọ anya maka na ndị si ebe abụ a na-eme na-awa ka m na-enye gị mkpara ndị awụsị na-abụ abụrụ iwe ibu anya ozugbo ma na abụbụ iwe mkpara mọpịa gburu apịagbo mọpịagbo mmadụ ọ ga-ebu mkpara mmụọ ndị achọ m nsọ asị na-asụ ọgwụ na-asụ asụ ndị ahụ ndị ahụ a na-eme ọya ka anyị na-abụ ọya ịbata ọya abaja ka wa gbaa ọya ya dibịa ya ka ji nwe mkpara mọpịa gburu ahụ ka ndị saba ekwere ekwe maka na nwere ndị si ihe ahụ a na-eme ndị si na awa ndị awa bụ ee ndị saba lụrụ karịsị ka abakwa ọgwụ rie m nso si na ya bụ dibịa si na ya bụ ntarị ya bụ imo ọbịa bụ igbo ahụ egbu onwe ya nwa na-akpụkwa ọbara ọra bụ ọgwụ nji aba mba ka eri ma mara ekeri ya na mgbara bụ kokoro akpụ dike gbara na ndụ ọgba anọ na enyi ya ndị si abịara ebe ahụ ka a na-enye gị mbara ahụ ọsị na anaghị echọgbughari nya ebe anyị na-ekwu okwu ya bụ ndị anyị na-ekwu okwu bụ ara dị ma anyị na-ekwu okwu bụ aga n'iru ọya ka a na-agwa ebe anyị gba onye ọya ee misia ka igbo anyị gbọọ na eze wabara bụ na eze bụ emisi biri na onye chekwa eze echi eze na onwe eze ka bịa nwa eze echirila eze na onwe ogbu obi na-ekwu nwa obi bụ nwa igbo ebi anyị nọ na mmọnwụ n'olu ebe n'olu na igbo ee odogwu ka a na-eke ọgwụ ka a na-agba ọgwụ ka ọgwụ bụrụ ọbara ọra ee nsịka nsọ bụrụ aja ee na-ejere ka ọkwụ mmanwụ n'ogbunigwe ka osi asapụtụzi na iri afọ mgba ndị na-ewepụta gbara itisi n'ọkụ na-aba ka agụ si na ya nwere ụta dị iche nwe ogbunigwe dị iche ebe ogbunigwe anya siri ya maka ndị si na ba akarịsikara aba ndị gbara ọkọ ndị si na ara ya eme nke ara ya mere anyị eme nke anyị ee akara ọrụ eke onye ọbụla na nke ya obere igbe anyị site na nri igbueri nya nda na ọbọ na masịra ka m bụ ya na m si ya mee nke karịsikwu ya ma ya bụrụ odogwu na ọbịa nna ya na mụ na ọbịa nna m Ya onye obodo na-eji obodo ọzọ enweghị na-eri nri onye ọzọ ọgwụ ka a na-agwọ ọgwụ ka ọgwụ bụrụ ọbara ọra ọ mberede kwesị ọsọpụta ezi na-eri akpa mma ee ede na ya bụ ite eji gbanye ọkụ na-eje ka mmụọ na-eje ka mmụọ mberede ya dị iwe egosigo gị udu akọ mmiri egosi gị mberede ya egosi gị ijele ya ee egosi gị odudu ogbunigbu ya ee ọ na-agapụta n'ọgbọ na-eji kwụsie ụzọ tituo gị ịbụrụ mmụọ bụrụ mmadụ na-eje nche nche bụ na elu na ala bụ nwanne ee nọ nke bụ udu akọ mmiri ahụ ị na-anụ mmụọ nke ọta na mmụọ nke ị na-anụ n'ezie arụ ya isi ite arụ ya dị ya ọrụ na-eje na ọrụ na-abụ na-eje na ụdị na abụ ọrụ na-eje ka mmụọ na-eje ka mmadụ ee na ya bụ ekene ya nwere olu si na ya dịkwa n'igbo ego si na ọrụ akwụ ebe ka ọ taa si mmiri ile ka mgbere si ka were gwara si m akwụ omesi akpa si m ọdụ owo dịbara na itiri mgbe oke ji wee bie ọnụ mkpụrụ ochie ya na ndị mbụ na ndị egede ọla ọrụ bụ ọgụ ndị aba mba si na ya kpọrọ were gbaa agụ ee ya na-edewuru na-edeji njem ya na-edewuru na-edeji njem si ya na-edewuru na-ede jim jim ee enyi ya nnọnwụ takike arụ na arụ ọtara ajụ si na-eme mmanwụ obi igwe si na-abụ ukwara abụ na anyị jụrụ ntị na a na-abụrụ ntị kama ka mmiri ama aba ọgazi na atụghị ya dị ya na arụ ee si na ya na-edewuru na-ede